ọ nwere ife Igbo kwenyere na ya na gidigidi bụ ugwu eze na otu osisi adịghị emebe ọfịa onye biri ibe ya biri. ya bụ ife ọ ka dịrị jiri ugbu a nụnwa maka na m ma na o nwe oge ọ dị ọfụma ọfụma bụ onye nọ dịka otu ị nwetara shop kịta aka tupu ị mara ya ikpo- ikpokọta mmadụ na-abụ ofu onye godi first onye kpokọta onye kpokọta kpokọta ibe ya ma kpokọta kpokọta ibe ya ọ ka dịrị ji ugbu a ọ dị ọ dịcha ọ dịdị ọ dị wụra ụmụazị nọ ụtụrụ isi chọrọ ya ma onye ahụ adịghị ọdụ o nwere many people before ihe e ji mara ndị Igbo wụ ịgba boy mgbe anyị na-aga akwụkwọ efe gba boy many people na-aga na-agba boy settle ahụ onye a tolitekwa

ugbu a na okay ihe mega na ugbu a a sị gị lawa ụlọ ugbu a ị chọrọ ịla East na ị ga-ebu ụzọ megodi fasting for three days ị na-abakwa na moto ihe na obodo ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-aṅụta mmanya wee wee ụkwụ gị ba na moto i bido na-abụ Chineke n'igbo otu dịka ụbọchị mgbe m na-ala ụlọ

Which ị ga-agwa m ugbu a na ndị ọcha ka mgbe m pụrụ mmadụ ga-eji kọmputa ijide pinye gị pụọ ụfọdụ ma ihe mere na-enweta ego o nwere ndị si gị na a na-eme a na-efe ire ọrịa nwoke ahụ ka o nwere ihe mere so many many young boys now a sị mmadụ bịa pụta bịa na ọ gba boy for seven years ụfọdụ abịa hụrụ dịka n'ebe anyị ebe a pụtara nwa boy ya ala akpụta ada kwesịrị simple nke a n'ebe a na na-eme ya nọgide ya meet ya bịa bịakwute ya sị m ọta masị ya ya sị m na m calculate godi na ya bịara so so so date ma agbakwado so so date

Igbo kwenyere na ọ na-abụ nwata kwọcha aka mana ugbu ọ ga-abụ dịka i kwuru nwata achọzi ịkwọ aka ka ọ chọzi iburu nri ọgaranya iburu si kedu ihe bụ that hustle

kedu nke ọ ga-abụ
enyere nne na nna anyị anyị mgbe gboo agwụgwa si m ma dị m chọọ ịjụ m na m ga-asị gị na o nwere ike some families a ga-enye nwoke ụmụ ada dị sendere o nwere family na-emebi ụmụazị adị m enwe ụmụazị ịsa training enwere n'ụlọ akwụkwọ ọkụ ndị ga-esocha gị pụrụ n'ụlọ mmadụ ka ibu eze ndị abịa oge m nọ na nke my mother o nwere some ihe m ga-eme n'ime abalị my mother agbachi gị nkịtị ịmago na-emekwu na na-achị ga-ericha nri abalị jee ya sị gị akwa mpa gị mgbaji enyi o nwere ike mma nwere ike gbazichara gị bed mana duziere gị bed gị ehi ụra ewetezi aka mgbe ahụ everybody ehiere nri ya dịgo ihe dịka ebe nwa na

a na-ahụtakwa ndị Igbo as ndị ọgwụ ego a na-ahụta ndị Igbo as 419 ọtụ ụmụ nwanne ndị gbakwara that ọnọdụ ahụ nwekwara n'ọhọzọ na ha wụ sharp guys so ihe kọsịchara ihe a na-awụ oke ọchịchọ oke ọchịchọ oke ọchịchọ bụ ihe nwere ike ime ihe ahụ mmadụ ibe gị ị na-ahụ mmadụ ibe gị ihe ga gị na mmiri na-eje n'ebe native dọkịta were ya gwọrọ ọgwụ i were ya na-agba moto ya bụrụ na mmadụ ka ị na-anya so ụlọ na-ekpata na ọbara mmadụ ka i ji na-agba moto nne ya na nna ya zụrụ ya zụọ ya ka o kwesịrị ka o si zụọ obi ji akwụkwọ nsọ sị nne na nna zụpụta ụmụ ha n'ụzọ Chineke ha tolite ka ha isi ebe a pụọ nne na nna gị azụọla gị zụlite ịpụta gụ ọnwe onye mara ihe dị mma na ihe adịghị ihe m na-ewere ya na-atụghị ogologo mmadụ ihe mmadụ ga-ebi onwe ndị

nwe onye ọ dị obi mma o nwere ndị anọ nọ na-apụọla like five years six years ha alaba o nwere ndị nọ bụrụ like ten years mgbe ihe dị mma ha ala ugbu a ka ha na-ala gịnị kọrọ ndị Igbo ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ihe ọwụna onye ukwu na onye nta na-achọ ọ ga-ahụrịrị ihe ọwụna i tinyere aka na ezigbo answer ka anyị ga na-enweta ndụ ogologo na